ime ihe bụ nsọ ala ma ọ bụ arụ n'ala Igbo ị nwere ike na-anụ maka nsọ ala nwee ike na-anụ maka arụ mana ị maghị ihe ọ bụ ngwa gee ntị ka m gwa gị ihe bụ nsọ ala ma ọ bụ arụ ha abụọ bụ otu ihe ha abụọ otu ihe ka ha bụ nsọ ala na arụ ngwa hichaa ntị gị nke ọma o nwere ụdị mmehie e ga-abụ mmadụ mehie eneghara ya anya nwee ụdị agwa maọbụ omume ga-abụ mmadụ mee ndị Igbo asị gị na ọọ nsọ ala maọbụ na alụ ka ọ bụ nsọ ala pụtara omume na-emerụ ala nsọ ala pụtara omume ala na-asọ nsọ omume a ga-abụ i mee onye ọbụla agbarụọrọ ya ihu iji gosi na obi adịghị ha mma na ala na-ewelu gị iwe maka ya na i melu omume ala na-asọ nsọ ngwa gee ntị ka m gụsịalụ gị omume ndị ahụ ọ ga-abụ i mee ịmanụ na alụ ma ọ bụ na ọọ nsọ ala na omume a ga-abụ i mee ị ma na ala na-asọ omume dị otu ahụ nsọ nke mbụ bụ e mmadụ iyipụ mmọnwụ efe maọbụ gbalịa ka o yipụ mmọnwụ efe ya ma ọ bụkwanụ nwaanyị ikpu mmọnwụ ezigbo alụ ka ọ bụ n'ala Igbo ana na-asọ ya nsọ maka na mmọnwụ bụ mmụọ ha kwetara na mmọnwụ bụ mmụọ na anaghị afụ ihu mmọnwụ na mmọnwụ si n'ọnụ agbụsị apụta nwaanyị ịlị enu bụ alụ enu ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ma enu ube ma enu ụkpaka ma enu ọjị ma enu ife ọbụla ọ fụrụ ya bụrụ nwaanyị adịghị alị enu n'ala Igbo nwaanyị Nwaanyị ịnwụ mgbe ọ nọ n'ajadu di ya bụ arụ, ya bụ nwaanyị na-eru uju di ya ka yi ee uwe ọcha ya maọbụ uwe ojii ya bụ arụ n'ala Igbo. Ana na-asọ ya nsọ. Nwaanyị iri eke ọkụkọ, kwa ị ma nke bụ eke ọkụkọ, nwaanyị iri ya bụ arụ. Ọ bụrụ na i gbuo ọkụkọ, debelu di gị eko ya ọ bụghị gịnwa kwesịrị iri ya nwaanyị iyi ọbante nika maọbụ trauza bụ alụ eo ọ na-afụzi na n'ife na-eme kịta ma mmụọ ma mmadụ ụmụ nwaanyị na-eyizi ọbante nika na trauza aghara aghara igbu ọchụ n'ụdị ọbụla ịkwụ ụdọ ihe ọbụla akpọrọ igbu ọchụ kachasị ịkwụ ụdọ alụ ka ọ bụ onye ọbụla kwụrụ ụdọ ọ ka na-eme kịta anaghị eni onye ahụ eni a na-eje etufu onye ahụ n'ajọ ọfịa mmekọ nwoke na nwaanyị n'etiti ụmụnne ee ụwa m alụ ka ọ bụ ọ bụrụ na ejide gị a ga-akpụ alụ ahụ akpụ unu mere ife ana na-asọ nsọ izu ohi ji bụ alụ ji a na-eri eri izu ohi ya bụ alụ n'ala Igbo ije wolu akwa ọkụkọ kpu n'akwa ọkụkọ kpu n'akwa ije wolu otu akwa n'ime akwa ahụ maọbụ je chịkọrọ ya alụ ka ọ bụ a na-asọrọ ya nsọ ejighi azịza aza ji maọbụ ihe ọbụla gbalụ ji gburugburu ọ sọgodu ya bụrụ na ọ ahịhịa ji ejighị azịza aza kama aka ka eji ekpokọnata ya ọnụ nwa amụrụ ọhụụ ịpụ eze enu bụ alụ nwa ọbụla amụrụ ọhụụ o wee pụọ eze enu alụ ka ọ bụ n'ala Igbo a na-asọrọ ya nsọ ọkụkọ anaghị atụpu akwa ya ma ọ bụ ṅụkwanụ mmiri akwa ya ọkụkọ kpu n'akwa anaghị atụpu akwa ahụ o kpuru na ya maọbụ ṅụkwanụ mmiri ya o mee ya alụ ka ọ bụ mmadụ anaghị egbu nwadiana ya mmadụ anaghị egbu nwadiana ya i gbuo nwadiana gị i mere ezigbo alụ mmadụ anaghị egbu nwadiana nnabata ka a na-anabata nwadiana a sị na ọsọ chụwa nwadiana ọ gbakwuo ikwu nne ya ihe ọbụla ọ sọ nwadiana mee i jee ikwu nne gị o nwerọ onye ga-achụpụ gị o nwerọ onye ga-eti gị ife nwayọ ka ị ga-eji wee dozi ife niile ya bụ ọsọ chụwa nwadiana gbaje ikwu nne maka o nwe ebe ọzọ ma ọ ya-agbaje anaghị ezu ohi n'ọnụ alụsị ị nọkata nnọọ i je zuo ohi n'ọnụ alụsị alụ ezigbo alụ ka ị mere anaghị ezu ohi n'ọnụ alụsị maka na ọnwụ gị ka ị chọrọ ị nọkata nnọọ i je were aka gị sị ọnwụ nekwa m anaghị ezu ohi n'ọnụ arụsị nkịta anaghị amụ naanị otu nwa nkịta anaghị amụ naanị otu nwa nkịta mụọ otu nwa ị mara na alụ ka ọ bụ a na-asọrọ ya nsọ nkịta anaghị amụ naanị otu nwa atụrụ anaghị epu mpi atụrụ anaghị epu mpi mm. atụrụ anaghị epu mpi atụrụ ọbụla puru mpi bụ alụ anaghị akwụba ọgụ ọtọ n'ụlọ ọgụ hoe hoe hoe ọgụ i jecha ọrụ ugbo ị bata ị kwụba ọgụ ọtọ anaghị akwụba ọgụ ọtọ n'ụlọ ị bata i dine ya edi i dinebe ya edinebe anaghị akwụba ọgụ ọtọ n'ụlọ anaghị atụpụ ome ji anaghị atụpụ ome ji alụ ka ọ bụ nwaanyị anaghị anọrọ ala gbasa ụkwụ ya ndị Igbo sị na alụ ka ọ bụ nwaanyị na-achịkọnata ụkwụ ya achịkọnata ị chịkọnata ya achịkọnata atụsazina ya atụsa i were ofu debe na Jamaica i were ofu debe na London ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-abụkwa nsọ n'obodo dị iche iche mana nke a bụ ee eh, ife ahụ gaba ime ị ma na alụ ka ọ bụ n'ala Igbo gbaa gburugburu jikọtara Igbo ọnụ Ndewo ma sonyekwara m n'ihe onyonyo ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa.